Ụmụ akwụkwọ na ọha na eze ndị ọma na-ege ntị, ndeewonụ. Nnọọ n'ọmụmụ asụsụ Igbo nke ụbọchị taata. Abụ m Odoziakụ Livina Ọkpala nke ngalaba asụsụ na omenala Igbo na St. Charles College nke dị n'Ọnịcha. N'ọmụmụ ihe anyị nke ụbọchị taata, isiokwu anyị ga-eleba anya bụ ilu nke ndị bekee kpọrọ proverb yana ụkabụilu nke bekee kpọrọ parable. Tupu anyị abanye n'uju na ọmụmụ ihe nke ụbọchị taata, ọ ga-amasị m ma unu mata mbunuche nkụzi a, nke pụtara ihe nwata akwụkwọ ọbụla sonyere nke ọma na ọmụmụ ihe a ga-enwe ike ịmụta tupu ọmụmụ ihe a abịa na njedebe. Na mbụ, nwata akwụkwọ ọbụla sonyere nke ọma ga-enwe ike ịkọwa ihe ilu pụtara. Ọzọ, ọ ga-enwe ike ịtụ ilu Igbo dị iche iche ma nye nkọwa nke ọbụla n'ime ha. Ọzọkwa, ọ ga-enwe ike ikwu uru ilu bara. Nke anọ, ọ ga-enwe ike ịkọwa ụkali ụkabụilu. N'ikpeazụzi, ọ ga-enwekwa ike nye ọmụmaatụ ụkabụilu dị iche iche. Ugbu a, anyị ga-akọwa ihe ilu pụtara. Gịnị bụ ilu? Ilu bụ okwu amamihe miri emi nke ndị Igbo ji achọ asụsụ ha mma. Ọ bụ ahịrịokwu nke mkpụrụokwu e jiri mee ya dị iche n'echiche ọ na-ezipụta. Ilu chọrọ echiche miri emi iji nwee ike nye nkọwa a chọrọ. Maka gịnị? Mgbe ọbụla a tụọrọ gị ilu, i kwesịrị ichemi echiche n'ihe mkpụrụ okwu e ji tụọ ilu ahụ pụtara ka i wee nwee ike kọwaa ya nke ọma maka na ọtụtụ mgbe, ọ bụghị mkpụrụ okwu e ji tụọ ilu ka a na-eji akọwa ya. Mgbe a na-akọwakwa ilu Igbo, a naghị eji ilu akọwa ilu. Mgbe ọbụla a tụọrọ gị ilu, i kwesịrị ichemi echiche na mkpụrụ okwu e ji tụọ ilu ahụ, mara ihe mkpụrụ okwu nke ọbụla n'ime ya pụtara ka i wee nwee ike nye nkọwa a chọrọ. Ịma atụ, ọ bụrụ na a sị na ihe dị ka agadi nwaanyị daa nda ada abụọ a gụọ ihe o bu n'ụkpa ọnụ mgbe a tụrụ ilu dị otu anụnwa nke mbụ bụ na i kwesịrị ịma ihe bụ agadi nwaanyị ọzọ bụ na i kwesịrị ịma ihe bụ ụkpa tupu a gụba ihe o bu n'ụkpa ọnụ anyị mara na agadi nwaanyị bụ nwaanyị karala nka ụkpa bụ ihe a ndị gboo ji ebu ihe ngwa afịa ha eje ahịa ọ bụrụ na ị mara ihe abụọ ndị a mgbe agadi nwaanyị bu ngwa ahịa ya eje ahịa wee daa ada e wee sị ka e butuo ụkpa ya gụọ ihe o bu n'ụkpa ọnụ ihe ọ pụtara bụ na a na-achọ ka a chọpụta ihe mere o ji wee daa ada ahụ nke a gosiziri na ilu a na-akọwa na ihe mee mekarịa ma ọ bụ ihe mee ugboro ole na ole a chọọ ihe kpatara ihe ahụ jiri wee mee ị hụla ya na nkọwa ilu a agadi nwaanyị abataghị ya nke ụkpa na-abata na ya ọ bụghị mkpụrụ okwu e ji tụọ ilu ka a na-eji akọwa ilu n'asụsụ Igbo ọzọkwa mgbe a na-akọwa ilu a naghị eji ilu akọwa ilu ibe ya ọzọzi mgbe ilu Igbo nwere ike izipụta ihe dị iche iche mana ole ma ole na ole n'ime ha ka anyị nwere ike ileba anya nke mbụ bụ anyị nwere ike ileba anya n'ilu gosiri ime ihe n'oge ilu gosiri inupụ isi ilu na-egosi nzuzu nke ikpeazụ bụ ịgba mbọ ugbu a anyị ga-amalitezi n'ilu ndị gosiri ime ihe n'oge ile anya ị ga-ahụ ilu ndị ahụ na nkọwa ha nke mbụ ka a bịa ka a bịa mere awọ epughị ọdụdụ kedu ihe ihe a- ihe ilu a pụtara mmadụ ibugharị ihe o kwesịrị ime ga-eme ka ọ ghara inweta ihe o kwesịrị inweta ọzọkwa were ehihie chọwa ewu ojii tupu chi ejie ilu a na-akọwa mee ihe n'oge iji gbanahụ ngaramara nke atọ kwọọ mmiri mgbe ọ dị n'obe ọkpa kedu ihe ilu a na-akọwa gbochie nsogbu bịara gị mgbe ọ ka dị obere nke anọ aka nwa esi ndị be ya bọba ya ego mgbe ọ gbawabeghị egwu mkpọtọpụ anya kedu ihe ilu a na-akọwa mee ihe ọ bụla ị chọrọ ime mgbe oge ka dị mgbe anya ka doro onye ọbụla nke ise e were ụtụtụ tụtụba a tụtụjuo akpa ilu a na-akọwa na e bido n'oge mere ihe e meta ihe hiri nne Ugbu a, anyị ga-elebazi anya n'ilu ndị gosiri nnupụ isi. Nke mbụ, a na-agwa ntị ma ọ nụghị, e bepụ isi, ntị esoro ya. Ilu a na-akọwa na onye a na-enye ndụmọdụ ma ọ nabataghị ya, ọ ga-ata ahụhụ so ya. Ọzọ, ekweghị ekwe na-ekwe n'ute ekwere. Ilu a pụtara na onye anaghị anabata ndụmọdụ na-anabata ya mgbe ntaramahụhụ so ya bịara. Ọzọ, ọkụkọ ntị ike na-anụ ihe n'ite ofe. Nke a pụtara na onye anaghị anabata ndụmọdụ na-anabata ya mgbe o nwetara ntaramahụhụ. Ọzọ, ijiji ntị ike na-eso ozu ala n'ili. Kedu ihe ilu a pụtara? Onye anaghị anabata ndụmọdụ na-adabanye na nsogbu dị iche iche. N'ikpeazụzi, a na-agwọ onye ibi, ọ na-eto afọ. Nke a pụtara na a na-adụ mmadụ ọdụ ka ọ kwụsị ihe ọjọọ ọ na-eme, ọ gaa n'iru na-eme nke ka njọ. anyị ga-elebakwa anya n'ilu ndị gosiri ịgba mbọ nke mbụ a rụọ n'anwụ e rie na ndo ilu a na-akọwa na onye gbaa mbọ o nweta uru dị na mbọ ọ gbara ọzọ nkụ onye kpara n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri ilu a na-akọwa na mbọ mmadụ gbara na nwata ka ọ na-eri uru ya n'agadi ọzọkwa nwata kwọchaa aka o soro ọgaranya rie nri. Ilu a na-akọwa na onye gbaa mbọ o nweta uru so na mbọ ọ gbara. N'ikpeazụzị, aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Ilu a na-akọwa na onye rụọ o rie. Ugbu a, anyị ga-elebazị anya n'ilu Igbo ndị ọzọ na ihe ha pụtara. Nke mbụ, agadi nwaanyị daa nda ada abụọ, a gụọ ihe o bu n'ụkpa ọnụ. Ilu a pụtara na ihe mekarịa, a chọwa ihe kpatara ihe ahụ ji eme. Ọzọ, ụkwụ jie agụ, mgbada abịara ya ụgwọ. Ilu a na-akọwa na a napụ dike ihe o ji bụrụ dike, ndị ọ karịrị akparịwa ya. Ọzọ, a nyụchaa nsị ma a kapịawaghị ya ọnụ, ọ bụrụ otoro. Ilu a na-akọwa na imeru ihe n'isi na-adị oke mkpa maka na mgbe i mebere ihe ma i merughị ya n'isi, ihe ahụ i mere abaghị uru ọzọ ọkụkọ anaghị echefu onye foro ya ọdụ n'udu mmiri ilu a na-akọwa na mmadụ anaghị echefu onye nyeere ya aka mgbe ọ nọ na mkpa ọzọkwazi agadi nwaanyị anaghị aka nka n'egwu ọ maara agba ilu a na-akọwa na mmadụ anaghị echefu ihe ọ maara eme nke ọma Ilu Igbo ndị ọzọ na nkọwa ha ka na-agakwa n'ihu. Ọzọ, aṅụ gbaa nwata, ọ hụ okporoko ijiji, ọ gbawa ọsọ. Ilu a na-akọwa na ihe menyere mmadụ egwu, ọ hụ ihe yiri ihe ahụ menyere ya egwu, o zere ya. Ọ gaghị ekwe ka o jekwa n'ihe ahụ ọzọ ka o mee ya nke abụọ. Ilu ọzọkwa bụ nwata kwọchaa aka o soro ọgaranya rie nri. Ilu a na-akọwa na ọ bụrụ na mmadụ emee ihe karịrị ndị ọgbọ ya, a kwanyere ya ugwu dịka a na-akwanyere okenye. Ilu ọzọkwa bụ ewu mmadụ abụọ na-enye nri na-anwụ n'agụụ. Ilu a na-achọ ịkọwa na ihe ọbụla a dị ọtụtụ wee nwere, ihe ọha nwe, ihe ndị mmadụ nwere ya hiri nne, adịghị elekọta ihe ahụ anya nke ọma. ilu ọzọkwa bụ adịghị ahapụ ebe a na-echi ọzọ gawa ebe a na-arụ agwụ ilu a na-akọwa na onye ọbụla hụrụ ebe ihe ga-agara ya nke ọma adịghị ahapụ ya gawa ebe ọ ga-atawa ahụhụ ilu ọzọkwa bụ onye a na-agwọ ibi ọ na-eto afọ aghaghị inweta ihe o dewere n'ajọ ọhịa ilu a na-akọwa na onye a na-enye ndụmọdụ ma ọ nụghị ya ọ ghaghị inweta ntaramahụhụ sitere n'egeghị ntị na ndụmọdụ a na-enye ya ilu ọzọkwa bụ ire ọma ka ejula ji aga n'ogwu Ilu a na-akọwa na ọ bụ ezigbo omume ka mmadụ ji agbanahụ nsogbu ọbụla bịaara ya. Nke ikpeazụzi bụ isi kote ebu, ọ gbaa ya. Ilu a na-akọwa na ọ bụ ihe onye chọrọ ka ọ na-ahụ. Ugbu a, anyị ga-elebazi anya n'ilu Igbo ụfọdụ nke ha na ilu Bekee nwere otu ụdị nghọta. maka ọtụtụ mgbe a bịa na ntụgharị mgbe a na-elele ntụgharị na ule e nwere ike ịtụrụ gị ilu bekee tụọ anya na ị ga-atụgharị e nwere ike ịtụọrọ gị ilu na bekee na ntụgharị tụọ anya na ị ga-asụgharị ya n'ilu igbo ya na ya nwere otu ụdị nghọta ugbu a anyị ga-elebazi anya n'ilu ugbo ụfọdụ ha na nke bekee nwere otu ụdị nghọta nke mbụ were ehihie chọwa ewu ojii

ilu bekee ya bụ a patient dog eats the fattest bone ma ọ bụ nke ọzọkwa ya na ya bụkwa ofu bụ he who laughs last laughs best ọzọ a nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ nke bekee ya bụ unity is a strength ilu bekee ndị ọzọ ha na nke igbo nwekwara otu ụdị mpụtara bụkwa ndị a aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ nke bekee ya bụ no cross no crown nke ọzọkwa bụ atụọrọ ọmara ọmara atụọrọ ofeke ofenye isi n'ọhịa nke bekee ya bụ a word is enough for the wise ọzọ kwọọ mmiri ka ọ nọ n'obu ọkpa ilu bekee ya na ya bụ otu bụ a stitch in time saves nine n'ikpeazụzi ezuo ka aha eri udele atọtuo ngịga ilu bekee ya bụ a birds of the same feather flocks together Ugbu a anyị ga-elebazi anya n'uru ilu Igbo bara. Na mbụ, e ji ilu achọ okwu na edemede Igbo mma. Mgbe onye ọbụla bụ ezigbo amaala Igbo na-ekwu okwu, ọ na-ewebata ilu dị iche iche iji chọọ okwu ahụ ọ na-ekwu mma, mekwuazị ka ọ tọọ ụtọ na ntị karịa. Ọ bụrụkwa na edemede ka ị na-ede, e webata ilu na ya, ọ na-eme ka edemede gị ahụ tọọ onye na-agụ ya ụtọ karịa ka ọ gaara adị ma ọ bụrụ na ilu adịghị na ya. Ọzọ, e ji ilu amata onye maara asụsụ Igbo nke ọma. onye ọbụla bụ ezigbo nwa amaala Igbo na-ekwu okwu ka o si ewebata ilu n'okwu ahụ ga-eme ka onye ọbụla nọ okirikiri ma na onye a maara ihe ọ na-ekwu nke ọma na ọ maara asụsụ Igbo ọ na-asụ nke ọma ọzọkwuazị eji ilu akpa nkata miri emi nke achọghị ka mmadụ niile mata mgbe ndị okenye maọbụ ndị maara asụsụ Igbo nke ọma na-akpa nkata dị aṅaa ọ bụrụ na ha achọghị ka ofeke ma ọ bụ onye ama aghọtaghị Igbo ọfụma nọ ebe ahụ ghọta ihe a na-ekwu ha ga na-ewebata ilu Igbo dị iche iche n'okwu ahụ onye ahụ agaghị aghọtacha ihe ha na-ekwu nke ọzọkwa ịtụ ilu na ịghọta ilu na-enye mmadụ ugwu na nsọpụrụ n'ebe ọha na eze nọ ihe nke a na-akọwa bụ na mgbe ịfụrụ onye maara asụsụ Igbo nke ọma ka o ji ilu na-ekwu okwu o nwere ụdị ugwu na nsọpụrụ onye ahụ na-enwe n'ebe ndị ọzọ nọ maka na a na-ahụ ya dịka nwa ezigbote nwa amaala Igbo n'ikpeazụzi ndị mmadụ na-enweta aha otutu ha site n'ilu Igbo dị iche iche anyị fụrụ ndị a na-etu ihe dịka a na-egbu achara ọ zaa gị achara a na-eto enwere ndị a na-etu akụ rie nne nwekwa ndị a na-etu nwacha- nwata kwọchaa wee dịrị gabazie ugbu a elebazi anya n'ụkabụilu nke bekee kpọrọ parable ụkabụilu bụ ilu etinyere n'ụdị nkenke akụkọ nke eji akọwapụta ma ọ bụ nke eji akụziri ụmụ mmadụ ihe a na-ejikwa ya adụ mmadụ ọdụ ụkabụilu na-adị ka ilu mana ọ na-eto ogologo karịa ilu Ọ bụ nkenke akụkọ mmadụ ji ezipụta ihe ọ chọrọ ịgwa onye ọzọ n'egbuwaghị akụ oyibo Nsugbe. Mgbe e kwuru ụkabụilu, ọ dị mkpa na onye nọ ebe ahụ ga-echemikwa echiche ime iji nwee ike nye nghọta ihe ụkabụilu ahụ pụtara. Ugbu a, anyị ga-elebazi anya n'ọmụmaatụ ụkabụilu dị iche iche. Nke mbụ, ọkwa sịrị ụmụ ya ha tụrụ ji, ha tụrụ mkpọrọgwụ. Ka ọ ga-abụ onye nwe ji gwuru ji ya, ha eriwe mgbọrọgwụ. Ụkabụilu a bụ nke a na-ewebata mgbe a na-achọ ịkụzi na o nweghị ọnọdụ na-adịgide na o nwere ike ihe dị mma taa o ruo echi ọ dị njọ ka ị ma na o nwere ike ọ dịkata mma o mee gịnị ọ dị njọ nke abụọ mbe ka a tụnyere n'olulu nsị ọ nọọ ọtụtụ ụbọchị n'ime olulu o ruo ụbọchị a bịara ịgụpụta ya ọ sị ha mee ngwa ngwa na nsị esigbuola ya kedu ụkabụilu ụdị ụkabụilu bụ nke a nke a bụ nke e ji akụzi na onye nwere ndidi kwesịrị inweru ya n'isi ọ bụghị ịnọrọ na nsogbu na- na-ayọ Chineke ka o nyere gị aka o ruzie mgbe ị hụbara na enyemaka abịabala i mewezia na ọ dị gị ngwa ngwa nke ọzọ mkpi ka dibịa gwara ka ọ gbaara ya afa uto ma ọ sịrị sị hapụ afa uto gbaara ya afa ndụ na onye dị ndụ ga-etoriri eto e ji ụkabụilu a egosipụta na ndụ dị mkpa karịa ihe niile mmadụ nwere n'ụwa a. Ụkabụilu ọzọ bụ enwe ka a na-ekpe nwa ya ikpe na-asị na ọ ghọrọ ọka mmadụ enwe wee sị na naanị nwa ya bu n'afọ ka ọ ga-agọchitere na ya agaghị agọrọ nke ọ kwọ n'azụ n'ihi na ya amaghị ma o nwere mgbe o setịrị aka ghọrọ ọka ụkabụilu a bụ nke e ji egosi na o siri ike inweta onye kwesịrị ntụkwasị obi na ọtụtụ ndị mmadụ ekwesịghịzi ntụkwasị obi n'ụwa anyị nọ na ya ugbu a Nke ọzọkwa, ngwere si n'elu ọjị daa n'ala, sị na onye etoghị ya, ya etoo onwe ya, n'ihi na ọ dịghị mfe mmadụ isi n'elu ọjị daa ma dịkwa ndụ. Nke a bụ ụkabụilu a na-ewebata iji gbaa mmadụ ume mgbe o mere ihe siri ike n'omume ma o nwere ike ndị mmadụ achọpụtaghị na o mere ihe ahụ. Ụkabụilu ọzọ bụ atụrụ sịrị na ya amaghị akụ ma ya amaghị agba ma a kụrụ bata n'obi nna ya ya amaliwe elu. A na-ewebata ụkabụilu a mgbe mmadụ hụrụ onwe ya ka ọ na-eme ihe ọ machaghị eme nke ọma ma n'ihi na ọ bụ iwu na ọ ga-emerịrị ihe ahụ ọ na-eme ya otu o siri mụta. N'ikpeazụzi, akpa si n'elu daa n'ala, ọkụkọ gbara bịa tụọ ya ọnụ. O wee jụọ ọkụkọ sị ya, Olee mgbe o bidoro sewere anyị? Nke a bụ ụkabụilu a na-ewebata mgbe a na-ekwu maka onye na-achọ onye enweghị ihe o mere ya okwu. Dịka anyị na-abịa na ngwụcha ọmụmụ ihe nke ụbọchị taata, ndị a bụ ajụjụ nnwale nke ị ga-aza na nke ị ga-aza ma zi- zitere m ya. Nke mbụ, kọwaa ilu ndị a. Ụkwụ jie agụ, mgbada abịara ya ụgwọ. Ihe agwọ mụrụ aghaghị ito ogologo. Nwa a kwọ n'azụ amaghị na ije dị anya. Ọkụkọ anaghị echefu onye foro ya ọdụ n'udu mmiri. A na-adụ onye ohi ọdụ, o were obi na-apị mbazụ. Ọzọ, kọwaa ụkabụilu. N'ikpeazụzi, nye ọmụmaatụ ụkabụilu abụọ ị maara. Ọ bụrụ na ị zachaa ajụjụ ndị a nụnwa, ị ga-ezitere m ya n'akara ekwentị m na WhatsApp nke akara ya bụ 08068855718. Ebe a ka anyị ga-akwụsị ọmụmụ ihe nke ụbọchị taata. Ka emesịa.